Alright lads, táimid réidh anois agus a chailíní, táimid ag dul ar laethanta saoire faoin tuath! Yay! Féach ar seo, tá seo go hálainn anois, táimid faoin tuath anois, féach ar sin, go deas nach bhfuil? Alright lads, bhfuil gach rud go maith ansin? Yay! Alright Ali G, suigh síos ansin agus cuir do chrios sábháilte ort féin, yeah? Alright, cá bhfuilimid anois? Hey lads, ceapaim go bhfuil mé caillte. Níl 'fhios agam cá bhfuil mé. Féach ar seo. Fógra anseo. Cad é sin? Trácht.

Tá rud éigin mícheart anseo. Bhuel, sin é an dipstick alright. Féachann sé ceart go leor. Agus an inneall ansin, hey, hey, Ali G, just tóg go bog é, tá sin te, alright? Alright. Níl 'fhios agam now, cad a dhéanfaimid? Uisce ansin, yeah. Dipstick, yeah. Agus eh, go leor ola istigh ann, yeah, b'fhéidir é. Alright lads, tá fadhb againn. Níl aon diesel sa charr. So, caithfimid dul.

Alright lads, féach amach ansin. Féach ar na caoirigh go léir sa pháirc. An gcloiseann tú iad? Alright lads, féach ar seo. Caithfimid bheith cúramach, dainséar! Tá tarbh istigh sa pháirc anseo, come on, caithfimid imeacht, ar aghaidh! All right lads, táimid sroichte anois agus tá an teach ósta suas anseo, so caithfimid just siúlóid bheag a dhéanamh just chun an áit a fheiceáil, right? Okay? So, ar aghaidh linn!

just siúlóid beag eile le déanamh, alright? Cá OK. bhfuil an teach ósta? Ah, bhuel, lads. N'fheadar. Ah, anois, lads, táimid sroichte anois agus tá an teach ósta anseo agus tá sé go hálainn ar fad. Fan go bhfeicfidh sibh é. Féach ar sin. Nach bhfuil sin go deas? Alright, come on, taraigí isteach! Wow, féach ar seo. Now, alright Ali G, sin é do sheomra anseo. Féach ar seo, nach bhfuil sé seo go deas, yeah? Now, nach bhfuil sin go deas, yeah? Go hálainn ar fad, right? Agus tá fuinneog deas anseo, féach amach ansin ar na páirceanna go léir. Á, go deas nach bhfuil? Ná Gaeil? Níl. Níl! Cad tá cearr libh? Rud éigin cearr libh go léir? Agus tá seomra deas istigh anseo. Now féach ar seo. Just osclóidh mé an doras. Yeah! Ah, féach ar seo. Go hálainn ar fad. Féach ar seo. Féach amach ansin. Gairdín deas ar chúl an tí. Yeah! Tá sé go hálainn. Nach bhfuil, Liam-ó? No, no, níl, níl, níl, ní maith liom é. Ah, go bhféadhfadh a' Liam-ó. Tá sé go hálainn ar fad. All right, gheobhaimid cupán tae anois, bhfuil sibh go léir go breá sásta anois sa teach? Níl, a Mhamaí! Níl? Cén fáth? Nach bhfuil sé go deas? Níl! Níl? OK, come on. All right, rachaimid ar siúlóid b'fhéidir anois, all right? Okay? OK, rachaimid isteach sa siopa anois. Alright, come on lads. Ah, go maith, siopa deas anseo. Alright, Dia dhuit! Dia is Muire dhuit! Cad is ainm duitse? Seán is ainm dom. Go maith Seán. Alright, táimid ag fanacht suas sa teach thuas ansin agus ba mhaith linn bainne, tae, brioscaí, im agus b'fhéidir barra seacláide, alright? Sure. OK, OK, go raibh maith agat. Agus b'fhéidir páipéar nuachtáin freisin, yeah. Beidh sé sin go maith. All right. Okay.